omvera timuyamike mulungu subhanahu wa taala ndi kumfunira zabwino mtumiki muhammadin sallallahu alaihi wasallama akubanja kwake masahaba komanso onse amene akutsatira sunna kufikira tsiku la qiyama pano pa fi taati llahi tahlul haya tili mpulogalamu imeneyi imene tikunena kuti fadailu ramadan kupambana kwa mwezi wa ramadan sitikufotokoza zokhuzana ndi kupambana kwa kusala kudya mwezi wa ramadhani e, topiki yathu tikuyankhula zokhuzana ndi mwezi wa ramadhani chifukwa mwezi wa ramadhani ndi sayyidu shuhur yani miyezi imene mulungu subhanahu wataala watipasa ilipo 12 miyezi imeneyo mwezi umene ndi wabwino mwezi umene ndi wopambana mwezi umene ndi wamadaliso mwezi umene munthu akakhala mmenemo ndi kugwiritsa ntchito bwinobwino osapanga mistake ina iliyonse mwezi umene ngati munthu sangasewere mmenemo pamaso pa allah amapeza zabwino kwambiri ndi mwezi wa ramadhani ndiye tikukambirana zokhuzana ndi kupambana kwa mwezi wa ramadhani ndipo tili mbuku limeneli la addurusu ramadhaniya lilummati lmuhammadiya uh, limene lidalembedwa ndi asayid muhammad bn abdullahi bn aliyi al aidurusi mulungu subhanahu wataala asangalale nawo tili pa page number 7 pamene timaona kukakamidzika kwa swaumu kuti swaumu imeneyi mulungu subhanahu wataala adakakamidza bwanji naam ndipo pamenepo iwo anatibweretsera hadith imene yakuti wa an abdillahi bn umara

chisilamuchi chamangidwa ndi nsichi zisanu musaonjezere kapena kupungula tikubwereza bwereza mawu amenewo chifukwa lero lino zimapezeka kunena kuti munthu ah, ah, nsichi zimene zindithu- ndithudi mwa iyeyo zikupezeka nsichi za chisilamuzi koma mwina chifukwa choti tasemphana pa nkhani ina yake mamvedwe mwina nkhani za sadaka kumene eh, akuti nkhani za arobaini kapena mwina asemphana nkhani zokhudzana ndi maulidi kapena asemphana nkhani zokhudzana ndi ijtima kapena asemphana nkhani zokhuzana ndi kumatuluka masiku atatu mfisabilillah kapena masiku 40 ndi kupezeka kuti anthu aja ndi tikuwanena kuti ah, sinu, sinu asilamu tikuzitenga kuti nsichi za chipembedzo zilipo zokwanira 5 basi osawonjezera osapungula zimenezo shahadatu an la ilaha illa llah wa anna muhammadan rasulullah number 1 Eh, nsichi imene ndi yoyamba munthu ayikire umboni kunena kuti palibe wina wopembedzedwa kungopatula allah mulungu mmodzi yekha ndipo muhammad ndi mtumiki wa mulungu munthu ayikire umboni zimenezo munthu amene angayankhule mawu ameneyo kalima munthu amene amakhala kuti ndi msilamu tafotokoza zimenezo m'maaudio amene adutsa aja namba 2 wa iqami sala munthu aziyimisa salati

limeneli ndi buku limene mkati mwake mulibemo chikayiko china chilichonse dhalika alkitabu la raiba fihi qurani ndi buku limene mkati mwake mulibe chikayiko china chilichonse mukawerengedwe kena dhalika alkitab la raiba

akadakhala kuti asilamu tawerenga bwinobwino qur'ani mmene mtumiki adatiphunzitsira ndikumapanga zimene qur'ani ikulamula kunalibe kutukanizana innama almuminuna ikhwa allah akutiuza zimenezi kuti nonse amene mwakhulupirira mwa allah ndi pa ubale sungalole munthu kumunyoza m'bale wako sungalole munthu kumpepusa m'bale wako sungalole munthu kunena kuti m'bale wako akalowa ku moto sungayankhule mawu ngati amenewo koma pamene tasempha qur'ani mwina kungowerenga mokongoletsa popanda kumva ndiye ndi zija zimene tikuziona lero lino asilamu kumatukanizana timpemphe mulungu subhanahu wataala atitalikise kumakhalidwe amenewo ndi udindo wa msilamu wina aliyense kukana zimenezo msilamu anene kuti no no kukutukanizana msilamu anene ndithu momveka bwino kuti ineyo as long as I'm living sindizalola kuona kuti asilamu azitukanizana sindizalola zimenezo ndipo sindizatenga gawo as long as I'm living sindizavomera kuti chipembedzo chizipunguka ndi udindo wa msilamu timachedwa ndi kutukanizana timachedwa ndi kukangana timachedwa ndi kutonzana malo mwina kuti tikanagwiritsa ntchito nthawi imeneyo kumusangalatsa allahu subhanahu wataala tikanagwiritsa ntchito nthawi imeneyo kutukula chipembedzo chathu chipite patsogolo tikadagwiritsa ntchito imeneyo kubwera pamodzi ndi kumanga mamadrasa ana aziphunzira tikadagwiritsa ntchito imeneyo kubwera pamodzi ndi kumanga masukulu achisilamu tikadagwiritsa ntchito imeneyo kubwera pamodzi ndi kumanga zipatala za chisilamu tikadagwiritsa ntchito imeneyo ndi kubwera pamodzi china chilichonse asilamu bwezi tikupanga limodzi innama lmuminuna ikhwa asilamu ife ndi paubale ndi qurani mulungu subhanahu wataala kuti huda lilmuttaqin ndi chiwongoko kwa anthu amene amamuopa mulungu mbiri zawo ndi zanji alladhina yuminuna bilghaibi wa yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiqun anthu amene amakhulupirira zinthu zobisika mbiri za anthu omuopa allah ndi zimenezo amakhulupirira zinthu zobisika kuli janna kuli jahannam kuli angelo kuli allah sitinaone mpaka na ifeyo lero lino tikukhulupirira mtumiki muhammad saa salam sitidamuone kungowerenga mabuku tamukhulupirira mtumiki saa salam tikumukonda mtumiki muhammad sallallahu alaihi wasallam anthu amene amakhulupirira zinthu zimene sadazione allah wangowafotokozera ndi kuvomera zimenezo kuti zilipo alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah komanso amayimisa swala kasanu pasiku mnyumba mwanumo nkhani za swala zikumati bwanji akazi anu ngati sanaswali mumamva bwanji inu adona ngati amuna anu sakuswali mumamva bwanji mumamva bwanji mukamawaona amayi anu ali bize kuyenda m'machukuma ali bize kumakapanga juga ali bize kumakatenga ngongole kumapanga katapira kumachita kuti swala alibe nayo ntchito mumamva bwanji mumamva bwanji agogo anu akamagona asanaswali mumamva bwanji ana anu akamagona osaswali mukumamva bwanji zimenezo ngati msilamu inuyo munthu amene allah wakupasani anthu amene mmawayang'anirawo ngati amana allah akakufunsani siku la kiyama allah akakufunsani siku la kiyama kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi nonsenu ndi azibusa komanso mukafunsidwa tsiku la kiyama zokhuzana ndi ubusa wanu kuti munawugwiritsa ntchito bwanji anthu amene tinakupatsani kuti muziyang'anira mudawaphunzitsa chani zokhuzana ndi mulungu mudawaphunzitsa chani zokhuzana ndi mtumiki muhammad sallallahu alaihi wasallam mukumaona ana anu 24 hours foni m'manja akusiya swala sakuwerenga qur'ani sakupita ku madrasa sakuziwa mtumiki muhammad sallallahu alaihi wasallam foni imene mukumawalangiza chani ana anuwo akumakhala akulumikizana ndi ndani m'mafonimo nde mbiri za anthu amene ndi omuopa allah amakhulupirira zobisika komanso wayuqimuna sala amayimisa mapemphero wa mimma razaqnahum yunfiquna komanso mu zimene ife tawapatsa mariziki amene allah wawapatsa anthu amenewa anthu amenewa amatenga ndi kumawapatsa anthu osowa ndiye lero lino chopereka anthu anachipasa mayina ena zakati zikumatoleredwa koma si- kumene zikulowera allahu alam umphawi mwa asilamu ukupitirira yani m- u- umphawi mwa asilamu ndio ukuchulukira kwambiri mwina ana akukanika kupita ku madrasa ana aku- mizikiti ikudontha lero lino anthu maso awo ali kumatawuni kumidzi mukapita mizikiti imene ikupezeka kumidzi mizikiti ya mauzu mizikiti yodontha sitikutanthauza kunena kuti no yani asilamu azikanganirana chuma no koma zikapezeka gawani zikapezeka mukhale achilungamo allah wakuyikani kukhala muyang'aniro wa asilamu onse osati mbali imodzi ngati mmene mmakondera kuti kwakuti kwakuti zichitike zakuti zakuti kwakuti kwakuti so muzikonda kuti zichitike zimenezo la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi mtumiki sallallahu alaihi wasallam akutiuza choncho kuti sangakhale mmodzi mwa inu o- o- o- okhulupirira imani yake singakwanire bwinobwino mpaka natayamba kumawakonda kumazikonda kuti ziyafikire anthu ena zimene amakonda kuti zimfikire iye mwini ndi zimene tikuyankhula pano pa fitwati llahi tahlul haya wa mimma razaqnahum yunfiquna komanso kuchokera m'mariziki amene ife tawapatsa anthu amenewo amapereka kuwapatsa anthu amene ndi osowa zimenezo ndi mbiri za anthu amene amamuopa mulungu subhanahu wa taala ndiye mmenemu tikayang'ana mu aya imene tikuona yani kunena kuti kuchokera mu nsichi za swala eh, za, za, za, za chisilamu eh, ndi kumpembeza mulungu subhanahu wa taala kuswali kasano pasiku komanso wa itau zaka ndi kumapereka zakati kupereka chopereka chopereka chomukapereka mulungu walamula kuti muzitenga kuchokera kwa anthu olemera nizi- niziperekedwa kwa anthu osauka musabwerese ma ideologies anuwani ogwiritsa ntchito zakati musazipange kuti mwachenjera kwambiri kumatenga zakati ndi kumasintha mayina kuti zimukagwiritse ntchito ma- mpaka na anthu akumanga ma office chifukwa cha zaka kukhawo ndi office ndikumakhala ndi mabanki account ndikumatolesa zakati chasopano kusanduka bwana ndikumalipira anthu ndikumakalipira anthu chifukwa choti anagwira ntchito sindikulipira ndalama zimene mukulipira ndi zakati siye si- sizoyenera kuti munthu agwirire ntchito mpaka mumpatse ndikunena tibwerere tikayani eh, eh, ti- tibwerere tikapangenso mabwerengero bwinobwino kuti no- njira imene tikutengayi ndi njira yabwinobwino kuchokera mu nsichi za chipembedzo wa ita m- akutiuza mtumiki muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ita zakati kupereka zaka zaka taitenga kwa anthu olemera naam amene akuyenera kuti apatsidwe ndani mulungu subhanahu wataala waatchula innama sadaqatu lilfuqara walmasakin watchula mulungu subhanahu wataala magulu okwanira 8 pamagulu okwanira 8 ponso maulama lero lino amatiphunzitsa kuti magulu awiri mmenemo ngati si atatu timachotsa mmenemo zimenezo inshallah tikamapanga buku lathu limene la eh, mukhtasar mu- mukhtasarul latif

osati wina wake wangobwera ndi ndevu zake wabwera ndi mafailo ake pamenepo ndikumatolera naam ma, zakati tipereke kwa maulama maimamu amene ali mmidzi akudziwa kuti anthu osauka ndi ati akudziwa kuti mitundu ya anthu oyenera kuti zakati ila alandire ndi, a, ndi ati komanso inu amene mukupereka zaka muzifufuza kuti munthu amene tikumampasa zaka chaka ndi chakayi akumakapereka akumakasiya zaka yathuyi kwa anthu amene ndi oyenera kapena akugwiritsa ntchito muzilakolako zake ndi kuchokera mu nsichi za chipembedzo ndi kuti munthu kupereka zakati naam kuti wa haji lbaiti komanso munthu eh, azipita ku haji kumapita ku makka kumapita ku haji kukapanga haji ndipo chomalizira wasoumi ramadhana e, munthu azisala kudya mwezi wa ramadhana ndi nsichi za chisilamu zilipo zokwanira 5 choyambirira shahadatu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah kuikira umboni kuti palibe wina wopembedzedwa koma allah ndipo mtumiki muhammad saa salama ndi mtumiki wa allah finish zimenezo munthu akhulupirire kuchokera mu mtima mwake osangoyankhula pa lilime basi bla bla bla kumachita kuti mu mtima mulibe kena kalikonse that's nifaq hypocrisy kuthira kuwiri zichokere mu mtima mwako chifukwa allah amayang'ana mu mtima mwakomo ukhulupirire mwa allah kuchokera pansi pa mtima kuti ndakhulupirira palibe wina wopembedzedwa koma mulungu mmodzi yekha alibe mwana alibe amayi ndipo muhammadi ndi mtumiki womaliza wa mulungu akatero aphunzitsidwe kunena kuti muchipembedzo nsichi namba 2 ndi kuyimisa swala aswali kasanu pa tsiku akamaliza zimenezo aphunzitsidwe kuti muchipembedzo nsichi namba 3 ndi kupereka zakati akakwanisa kupereka zakati ngati sali mugulu la anthu opereka zakati zakati mukatolera mumpatse ameneyo ngati ali osauka mumpatse ameneyo muallafat qulubuhum anthu amene angolowa kumene mchipembedzo muwapatse zakati yawo mukawaphunzitsa anthu nkhani za zakat aphunzitseni zokhuzana ndi haji mukamaliza za haji muwaphunzitse kuti allah watilamula watikakamiza kusala kudya mmwezi wa ramadhani hadisi imeneyi adayilandira imam bukhari ndi imam muslim mukhale pomwepo pano fi taati llahi pamene tizikupatsirani ah, mapulogalamu amenewa okhuzana ndi fadailu ramadan kupambana kwa mwezi umenewu wa ramadan ngati muli ndi funso kapena ndemanga afikireni maadimini athu kuma inbox ndipo mafunso anu azayankhidwa ndemanga zanu zizagwiritsiridwa ntchito jazakum llahu khair assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh